Lero nkhani imene yavuta ndiyokhuza Amere's Hotel. A Kunkuyu abwera poyera kunena kuti boma la dpp ati ndilimene linaba ndalama za Amaryllis Hotel. Tatiyeni timvetsere zomwe akunena a Kunkuyu.
Mukafunsa nkhaniyo ngati ili imeneyo kuti tikumva za Amaryllis Hotel, inu mukudziwiratu, a Malawi akudziwa kuti nkhani yogulitsa hotel imene ija tidakana ife 48 billion. kuti ayi ndalama imeneyo mphunzitsi adagwira ntchito ndipo akufuna penshoni yake adzilandira wapolisi uja adagwira ntchito akufuna penshoni yake adzilandira anthu ogwira ntchito mboma anawo akuvutika kuti alipire fees ndiye simungatenge 48 billion kwacha nkukagulira hotelo iyi yadula mukuwabera ndalama ukhoza kukhala ukuwabera ndalama zawo ena nkubwera nkunena zoti a ifeyo kumati tipereke 127 billion ka 128 billion nkuonjezera pena paja 80 billion 80 billion imeneyoyo nkumamva zokuti munthu analowa mbank nkukatapa cash 5 billion ndi ndani anakatapa cash 5 billion amapita nayo kuti 5 billion uku zitaletsedwa kuti akaunti isagwiridwigwiridwe ine muzindifunsa zimenezo musandifunse zoti chipepala cha kukhoti chimati za kukhoti akuyankhuleni a kukhoti ine mundifunse zakuba ndalama kumeneko kuti kungobwera lero ndi lero ndondomeko imene ikutsatidwapo poti mwanena kuti tikufunseni zimene ndondomeko yomwe ikutsatirayi ndiyoyenera yotani Kapena kuti mmene ikuyendera nkhaniyi mwanenapo kuti yayi kutulutsidwa kwa ndalama kutere kutani mukuona kuti kufikira lero chifukwa paja pali inquiry yomwe iku- yom- ikutsa- ikutsogolera nkhani Mm. imeneyi nde ndimafuna kumva kuchokera kwa inu kunena kuti dongosolo lomwe linayikidwa ndi kufikira lero likuyenda bwino komanso maganizo anu pa mmene zinthu zikuyenera kukhalira ndi otani?
A komiti ya public accounts agwira ntchito yawo kumafunsa anthu awayitana awafunse mafunso mukatsatira amachita live mukatsatira muona kuti adindo ena amene anatchulidwa mmenemujamo zinthu za clear adakagwirabe ntchito adakagwirabe ntchito ndiye mukuyembekezera kuti chimene chingasinthe nchani pa zimene zikuchitikazi Inu zoona a Malawi mukanene zoti simukuzitsata kuti hotel yo tikuti imafuna igulidwe 48 billion nkukana kuti yadula. Kubwera wina lero nkunena kuti kaiguleni pa 128 billion muonjezerepo 80 billion. Ena nduna nkumanena mparliament kuti ayi taletsa ndalama sizilipiridwa mawa ndalama zalipiridwa. Iyayi tinaletsa siziperekedwa mawa zaperekedwa. titere ena aka- akaunti yafrizidwa musacho- musachotsedwe ndalama mawa mwatchoka 5 billion cash 5 billion cash imapita kuti ndiye mukamva kuti 1.5 billion kwacha anayitenga wina wake anapita nayo kuti inu zimenezo simukutsatira amalawi zimenezo sakutsatira ndiye tidzitembenuza nkhani ija kumazemba nayo mazemba nayo no anthu akuba akamapanga zinthu mwakuba amapanga zinthu mozemberetsa komanso mozikongoletsa mofunanso kupanga zina zoti muyambe kumayang'ana zinazo nkusiya zimene abazi Chodziwikiratu nchakuti dziko lonse likudziwa. Ndimamva anduna a- a- zoona za maubale a dziko la Malawi ndi maiko akunja akukamba kuti kumene anakayenda kwina anzawo amawaseka kuti kwanu kunkuja mwagula chihoteli 128 billion kwacha mwa umbava kuja. Zedi kuti dziko lonse likudziwa. Nzochititsa manyazi. Bungwe la Roads Fund Administration lagawa 54 billion kwacha ku makhonsolo onse a mizinda ya dziko lino kuti achitire chitukuko cha misewu. Wapampando wa board ya bungweli a Noel Mkulichi wachenjeza makhonsolowa ku mchitidwe wogwira ntchito yosalongosoka komanso chinyengo. Ndipo president wa bungwe la Malawi Local Government Association, MALGA, a Isaac Jomo Osman atsimikizira bungweli kuti ndalamazi zigwira ntchito yake yoyenera. Innocent Kunchedwa walemba lipotili.
Makhonsolo onse a mizinda isanu ndi iwiri tsopano ali ndi chuma choti achitire chitukuko cha misewu. Ndalamazi lapereka ndi bungwe la Roads Fund Administration kuchokera ku misonkho. At least izitha kukhala zaka ziwiri, zitatu, zinayi kuti tisanafikenso kuganiza zonena kuti tichite ma maintenance because tikatero tithandiza kunena kuti tipangenso malo ena ndi ena, ndalamazo kuti tiapatsire kumeneko kuti nawonso akonzere kuti misewu yonse ikhale yabwino. President wa bungwe la Malawi Local Government Association, MALGA, a Isaac Jomo Osman watsimikizira bungweli kuti ndalamazi zigwira ntchito yake yoyenera. Nde ndikuwamema ma meya azinzanga onse kuti tigwirane nawo manja a Road Fund pomwe atibweretsera ndalama imeneyi kuti ntchito zomwe zingagwirike zikhale zolimba osati zongopanga ngati kuyesezera. Kuyesezeraku ndikomwe kukutionongetsa chifukwa chaka ndi chaka tikumangokhalira kupanga misewu yoti inapangidwa kale. Mwa ndalamayi, K54 billion Ma khonsolo a Lilongwe ndi Blantyre alandira K15 biliyoni iliyonse, ma khonsolo a Mzuzu ndi Zomba K8 biliyoni, boma la Mangochi K5 biliyoni, khonsolo ya Kasungu K2 biliyoni komanso khonsolo ya Luchenza K1 biliyoni. Boma lati likutsata ndondomeko zoyenera. kuti kusankha mkulu wa bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la acb kuchitike msanga komanso mogwirizana ndi malamulo a dziko lino, nduna ya zachilungamo a Charles Mhango yati ulamuliro wa boma womwe ulipo pano udapeza bungweli lilibe mkulu wake ndipo ukuchita zothekera. A Mhango anena izi ku Lilongwe komwe anayendera ofesi ya Ombudsman komanso bungwe la Malawi Law Commission. Winston Kaimira walemba lipoti ili.
Zadziwika posachedwapa kuti boma linalephera kulemba mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau watsopano ndipo linati anthu onse omwe analemba mayeso a ntchitoyi analibe zowayenereza. Nduna ya zachilungamo a Charles Mhango yati boma lomwe likulamulira pano linapeza bungwe la Anti-Corruption Bureau lilibe munthu pa udindowu ndipo likuchita zothekera kuti lithane ndi izi. Iwo anena izi ku Lilongwe atayendera ofesi ya Ombudsman komanso ya bungwe la Malawi Law Commission. tipeze munthu woti akhoza kuthandiza dzikoli, akhoza kuthandiza a President. Mutipatse mpata kuti tigwire ntchito yathu bwinobwino ngati ku unduna kuti tiauze a President kuti amene angakuthandizeni kulimbana ndi katangale ndi wakuti wakuti. Ndipo Law Commissioner a Rosemary Kanyuka wadandaula ndi kuchedwa kwa boma pokonza malamulo pogwiritsa ntchito malipoti omwe bungwe lake limapereka kudzera ku unduna wa zachilungamo. Kumbali yake, mtetezi wa anthu, Ombudsman Grace Malera, wati ofesi yake ichita zothekera kuti ifufuze nkhani zosiyanasiyana zomwe zikukhudza ntchito za migodi pofuna kuti Amalawi adzipindula ndi ntchitozi. Pamene Malawi akupezeka kuti pali zambiri zimene tapeza za mining ndipo kuti mwina dziko lingatukuke, kodi tithandizire bwanji kuti pakhale chilungamo, pakhale kuyenda zinthu kwabwino kuti Malawidi apindule? Pa ulendo wake, nduna ya zachilungamo yayamikira ofesi ziwirizi kaamba kochita zakupsa pothandiza Amalawi ngakhale zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuchepa kwa ogwira ntchito. Ndine Winston Kaimira, mulomwa Zodiak, kuno ku Lilongwe.
Adindo ku Mulanje adandaula ndi kupitilira kwa amalonda ena omwe akuchita bizinesi zawo malo a chipatala ponena kuti izi zikusokoneza ukhondo pamalopa zomwe anthu pomwe anthu amataya zinyalala mosasamala. Polankhula lero pomwe adindo ku khonsolo ya boma la Mulanje amakonza malo ozungulira chipatalachi, mulangizi wamkulu wa zaumoyo ku Mulanje a Hilda Kalonga wati izi zikupitilira kuika miyoyo ya anthu ku matenda odza kamba ka umve. Padakali pano DC wa bomali a Chris Nawata wati ukhondo ukuyenera kukhala mbali ya moyo wa tsiku ndi tsiku ndipo wati posachedwapa ayamba kampeni yolimbikitsa anthu kuchita ukhondo. Fletcher Mandala Chiponda wadza ndi nkhani yonse.
Mkulu oyang'anira za ukhondo pa chipatala cha boma la Mulanje a Hilda Kalonga ati anthu omwe akuchita malonda malo achipatalawa akuyenera kusamala malo awo komanso kutaya zinyalala moyenera pofuna kuti anthu atetezeke ku matenda odza kamba ka uve. Iwo ati kusamala malo ndi udindo wa aliyense kuphatikizapo adindo ndi anthu onse. Amalonda akutisokoneza ife poti amangotaya zinyalala paliponse. Malo amene agulitsawo si malo oyenera kutani kugulitsa. Ndi malo ndithu oti amathandizira kuika zinyalala paliponse ndipo zinyalala paja zima. zimathandizira kufalitsa matenda nde ifeyo zikutikhudza ngati achipatala kuti amalondawo amakhala mbali imeneyo and sakusamaliranso pamene akukhalapo. Tidzipita tokambirana nawo kuti tione kuti tipanga bwanji. Pakadali pano, DC wa boma la Mulanje a Chris Nawata ati posachedwapa khonsoloyi ikhazikitsa ndondomeko yophunzitsa anthu kusintha kaganizidwe pankhani zokhudza ukhondo kuti anthu ayambe kutengapo mbali. Pali bvuto lalikulu kuti anthu ena, anthu akumidzi, anthu ena ochita bizinesi ndi magawo a anthu ena ayambe kutengapo gawo pa kampeni imeneyi yolimbikitsa ukhondo. Zikuoneka kuti palibe kubwerera m'mbuyo kwakukulu komwe sitikuona sapoti yokwanira. Nthawi zambiri tikabwera kudzagwira ntchito imeneyi, ngakhale tikumawadziwitsa anthu, atsogoleri, kumapezeka kuti ambiri akumabwera ndi anthu ogwira ntchito za boma. Anthu sanachivomerezebe kuti aliyense ali ndi udindo pa nkhani ya ukhondo. M'mwezi wa March chaka chino, Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adalamula kuti malo onse akuyenera kukhala aukhondo. M'malo mwa Zodiak kuno ku Mulanje, ndine Fletcher Mandala Chiponda.
Odwala omwe akufuna thandizo lojambulidwa mthupi kuchokera ku chipatala chaching'ono cha Chilumba m'boma la Karonga panopa sadziyendanso mtunda opitilira ma kilomita 70 kukafika ku chipatala chachikulu cha bomalo kamba koti boma lapereka makina ojambulira matendawa. Mkulu woona za umoyo ndi ukhondo pa chipatala chachikulu cha bomalo a David Sibale wauza Zodiak lero kuti kupereka kwa makinawo kuthandiza kwambiri kuchepetsa ndalama zomwe odwala amaononga kamba koti amaononga K40,000 kupita ndi kubwera. Adamson Daninge walemba lipotili. Mkulu woona za umoyo ndi ukhondo pa chipatala chachikulu cha boma la Karonga, David Sibale, wati kuperekedwa kwa makina ojambulira matenda ku chipatala chaching'ono cha Chilumba kuthandize kwambiri kuchepesa nkhani ya mayendedwe komanso ndalama zimene odwala akhala akuononga kuti apeze thandizo monga ili pa chipatala chachikulu cha boma la Karonga kamba koti amaononga ndalama zokwana K40,000. A Sibale anafotokoza kuti makinawo athandize kwambiri kupititsa patsogolo ntchito yoyeza matenda maka amene amafuna makina monga awa. Mashiniwa akakhala kuti akhazikitsidwa ndiponso ayamba kugwira ntchito, azathandizira kuti ma x-ray, zithunzi za x-ray zizipangidwa pomwe paja pa Chilumba. chomwe chidzathandiza kuti anthu asamataye ndalama kumapita ku Karonga. Pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi, wapampando wa komiti yoyang'anira ntchito za chipatalachi a Makhumbo Munthali ati kuperekedwa kwa makinawa ndi chipulumutso maka ku anthu amene akuchokera ku mabanja osauka kamba koti amalephera kuti apite ku chipatala chachikulu cha boma la Karonga. Ndife osangalala kwambiri chifukwa chakuti nthawi zambiri tikapezeka ndi mavuto oti munthu akufuna kuti ajambulidwe, amayenera kuti apite ku karonga ndiye tikatengera za kayendedwe kuchoka pano kukafika ku karonga ni ndalama zambiri ndithu malinga ndi mmene mitengo ya kayendedwe yakwerera Chipatala chaching'ono cha Chilumba chimathandiza anthu opitirira 25,000 ndipo anachisegulira mu chaka cha 1931. M'malo mwa Zodiak ndi Adams Clements Undani.
Mukumvera nkhani pano pa Zodiak ndipo madzulo ano muli ndi ine Merifa Chiguduli. Tisanapitirire, tionenso mitu ya nkhanizi. Mu lipoti lathu lapadera sabata ino, Vanani Nyirenda akufufuza ndi kubweretsa poyera nkhanza zomwe zikuchitikira anthu achikulire m'dziko lino ngakhale kuli lamulo loteteza anthuwa. Boma lati likutsata ndondomeko zoyenera kuti kusankha mkulu wa bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la acb. kuchitike msanga. Bungwe la Roads Fund Administration lagawa K54 biliyoni ku makhonsolo onse a mizinda ya dziko lino kuti achitire chitukuko cha misewu.